madzulo ano muli ndi ine eric norman kwaira koma poyamba nayi mitu ya nkhani zathu lero nyumba ya malamulo yadutsitsa bilu ya malo komanso yochotsa msonkho pa zinthu zofunikira pa umoyo wa anthu ndipo apolisi amanga bambo wina m'boma la nkhotakota kamba kopezeka ndi ndalama za 5000 kwacha za chinyengo boma lati gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa poliyo kwa ana mdziko muno layenda bwino tili ndi izi ndi zina tikhale limodzi tsopano tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane nyumba ya malamulo lero yadutsitsa bilu yoona za msonkho mdziko muno yomwe ikukamba zochotsa msonkho pa mafuta ophikira madzi ndi zinthu zomwe amayi amagwiritsira ntchito mwa zina kuyambira mwezi wa April chaka chino. Nyumbayi yadutsitsanso bilu ya malo yomwe ithandizire mzika kukhala ndi malo mosavuta. Lamuloli lakhazikitsidwa pamene anthu m'dziko muno akukumana ndi mavuto a malo ndipo mmawu ake nduna yoona za malo a Sam Kawale ati lamuloli lithandizira kuti zochitika zokhudza malo zidzikhala poyera mwa zina. Ndipo apolisi ku Dwangwa m'boma la Nkhotakota Amanga Yesaya Koto wa zaka 23 kamba kopezeka ndi ndalama zachinyengo za 5000 kwacha zokwana 575,000 Malawi kwacha. Mneneri wa apolisi mchigawo chapakati cha kummawa a Inspector Harry Namwaza ati oganizidwayo anapita kwa agent wa Airtel Money kumsika wa Dwangwa komwe amafuna kutumiza ndalamazo ndipo pakali pano Apolisi akufufuza za nkhaniyi kuti adziwe malo omwe ndalama zachinyengozi akuzisindikizira. Mtolankhani wathu Jimson Joy Kalimba analankhulana ndi a Inspector Harry Namwaza. Mkulu ameneyu amene dzina lake ndi Yesaya Koto wa zaka 25 ndipo amachoka m'mudzi mwa Mwerekete Mfumu yaikulu Ntwalo m'boma la Mzimba wagwidwa ku Dwangwa m'boma la Nkhotakota atapezeka ndi ndalama zachinyengo. Mkulu ameneyu anapita malo ena ake otumizira ndalama pa Airtel Money kumene amafuna kuti akatumize ndalama zokwanira K575,000. mu foni mwake. Koma anapeza kunena kuti ndalama zimene anali nazo ejentiyo zinali zosakwanira chifukwa anali ndi K60,000 yokha. Kotero kuti anamuuza kuti atumizebe ndalama imene inalipoyo. Koma atalandira ndalamazo, ejentiyo anali wodabwa chifukwa zimaoneka kuti ndi zachinyengo. Kotero kuti atamufufuza anapeza kuti anali ndi ma K5,000. achinyengo okwanira 115 zimene zonse pamodzi zikukwana 575,000 kwacha ndipo ndalama zimenezi zitumizidwa kuti akaziunike akatswiri kuja ku Reserve Bank ndipo zonsezi zikatha ndi pamene mkulu ameneyu apite ndithu ku bwalo la milandu kuti akayankhe mlandu. Inspector Harry Namwaza kuyankhulana ndi mtolankhani wathu Jimson Joy Kalimba. Ndipo bungwe la Youth Mindset Change for Development YMCD lati achinyamata akuyenera kukhala patsogolo kuonetsetsa kuti adindo akwaniritsa zomwe aika mndondomeko yachuma ya dziko lino. Bungweli lati nthawi yakwana kuti boma lizikwanitsa zomwe layika mundondomeko ya chuma ya dziko kuti dziko lino litukuke pa chuma chake. Mkulu wa bungweli, Hope Muwowo wati kusoweka kwa chilungamo pa kayendetsedwe ka chuma cha boma kwakolezera mchitidwe wa katangale mdziko muno. A Muwowo apempha achinyamata kuti akhale ndi udindo woonetsetsa kuti adindo akukwaniritsa zomwe zili mundondomeko ya chuma cha boma. Nyumba ya Malamulo yavomereza ndalama zokwana K2.84 trillion mu ndondomeko ya chuma cha boma ya m'chaka cha 2022 kudzafika 2023. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhula ndi a Hope Muwowo. ngati dziko la malawi pena pake ukakhala umachita kudabwa kuti "Ah, kodi mun- munomo sukulu imene timapanga maprofesa kaya andani amene tili nawo anthu amene akupanga hold ma positions awo mu mu i mean mu civil servant uh, kodi upangiri ali nawo woti chinthu chimene achemba papepala akhoza kuchipanga implement chifukwa tikhoza kuona kuti mabajeti athu since mmene tinatengera independence kudzafika panopa uh, makamaka tikhoza kupanga specify nthawi imene ta- nthawi imene tikuyidziwa kwambiri yoti mwina kuyambira nthawi ya bakili kudzafika panopa tikuona kuti ma, ma national budget imene imayimirira ngati chithandizo chotipatsira ife uphungu kuti ifeyo ngati dziko lino tikuona kuti muchaka chino chimene tayamba ngati chinochi cha 2022 2023 national budget chimene chitithandizire kuchita zinthu zofunikira ndi ichichi chimene timati national budget koma pamapeto pake timaona kuti zimene timapanga ndi zimene talemba mmenemo zimakhala zosemphana kwambiri kutalitali ndiye umati kodi chimene ichichi tachibweretseranji tinachilemberanji chifukwa kumakhala kuti mwina tangochilemba tayikamo ndalama koma ena amangobwera kumangozija kumangozitembenuza ndalama zija kupita mu mbali ina zimene amakagwiritsa ntchito and pamapeto pake palibe aliyense amene amafunsa kuti kodi munazilemba kale mu national budget yatha Zina- zinayenda bwanji nanga ndalama zimene zinali kuko zinapita kuti now tikunena kuti iyayi panopa nthawi yakwana yakuti tikalemba chinthu makamaka ngati national budget imene imakhala chithandizo chotiwunikira kuti zimene tikuyenera kupanga makamaka zikuyenera kukhala ziti pakhale anthu oti azipanga kalondolondo a hope muwowo kuyankhulana ndi mtolankhani wathu lester mhone mzika zokhudzidwa za maboma a rumphi ndi chitipa zati anthu andale asandutse msewu wa rumphi chitipa kukafika ku nyika kukhala msewu wonyengerera anthu kuti awavotere Izi zayankhulidwa pomwe nzikazi zinakapereka chikalata cha madandaulo ku nyumba ya malamulo. Msewu wokwana makilomita 280 wochoka ku boma la Rumphi kudutsa ku Chitipa kukafika ku Nyika watenga nthawi yaitali osamangidwa. Ndipo mtolankhani wathu Message Mwala analemba lipotili lomwe awerenga ndi Lester Mhone. Malingana ndi oyimira nzikazi okhudzidwazi, Falesi Moyo, ati nsewu umenewu ndi ofunika kwambiri pa chitukuko cha anthu aku maboma a Rumphi ndi Chitipa komanso chitukuko cha dziko lino. A Moyo ati ntchito za maphunziro, za umoyo komanso ntchito za malonda mwa zina zikukanika kuyenda bwino kamba koti msewu umenewu suli bwino. A Moyo ati msewu umenewu ukuyenera kumangidwa mwa nsanga kuti miyoyo ya anthu isinthe. Azimayi oyembekezera amamwalira asanafike ku chipatala chifukwa cha msewu umenewu kuonongeka. Komanso ku dera la Chitipa ndi dera lina lo, lokhala ngati losalidwa msewu umenewu wa Rumphi Chitipa Nyika Road. Um, azimayi tanena kuti amamwalira komanso even ana sukulu nkhani ya maphunziro yikuvuta ana akuyenda mitunda yaitaliitali mapeto ake ana sangaphunzire sukulu komanso tikanenanso nkhani ya matransport matransport kuchitipa rumphi ndi okwera kwambiri chifukwa chani chifukwa choti msewu ndi woonongeka Poyankhulapo atalandira chikalata cha madandaulochi, phungu wa Chitipa South Constituency Werani Chilenga anatsimikizira anthuwa kuti kalata yomwe alandilayo akayipereka kwa anthu oyenera. Nsewu umenewu sunayikidwe mundondomeko ya zachuma ya chaka chino. Ndipo mwana wa zaka zitatu wamwalira atalumidwa ndi galu wachiwewe munzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani za apolisi ku Lilongwe, Inspector Hastings Chigalu, watsimikiza za nkhaniyi ponena kuti izi zachitika Lamulungu pa 27 Malichi. A Chigalu ati kafukufuku wachipatala watsimikiza kuti mwanayo wamwalira kamba ka ululu potsatira mabala omwe anafika nawo kuchipatala atalumidwa ndi galuyo achigalu akufotokoza zambiri mwana wa zaka zitatu khuze kwembe wamwalira atalumidwa modetsa nkhawa ndi galu wa bwana wa amalume ake tikumva ndithu kuti amalume akewa omwe amakhalira limodzi ndi abwana awowa kumpanda umodzi patsikuli adapita kukagwira ntchito zina ndipo ali komweko pamene amayimbidwa foni ndi abwana awowa kuwauza kuti athamangire ku nyumba mwansangansanga ifwa mdzukulu wawo walumidwa modetsa nkhawa kuti apite naye chipatala ndipo awo atabwerera kupita kuja kumutengera kuchipatala cha abc private clinic kuja adawatumizanso ku kamuzu central hospital kumene mwachisoni chipatala adauza kuti nyamatayu watisiya cha ma 7 o'clock ndipo zoyeza za chipatala zaonetsa kuti nyamatayo adatisiya chifukwa chakutaya magazi kwambiri komanso mabala akuluakulu amene adali nawo kutsatira kulumidwa ndi galuyo Ndipo gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa matenda a poliyo kwa ana m'dziko muno layenda bwino pomwe katemerayu wafikira m'madera ochuluka. Mwachitsanzo, ana omwe ali ndi amayi awo ku ndende za m'dziko muno alandira nawo katemera wa matendawa. Ofalitsa nkhani m'ndende za dziko lino a Chimwemwe Shawa atsimikiza za nkhaniyi. A Shawa ati ogwira ntchito za umoyo akwanitsa kupereka katemerayu kwa mwana aliyense pofuna kuti akhale otetezeka ku matendawa. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Shawa. Ah, ntchitoyo eh, yayenda bwino um, tinayesesa kuti no um, mkaidi wina aliyense wachizimayi amene ali ndi mwana ah, mkati mwa ndende alandire katemera um, ndipo mm, nditakusimikizani kuti no um, ndende zonse zomwe ah, kuli ana amenewa a katemera amenewo afikako ndipo alandira thandizo amene Mmalawi wina aliyense akuyenera kuti a- a- a- alandirire panopo sindingati figa yeniyeni kufika tsiku la lero tinawona ngati koma amadutsa eh, sangaduse ah, 40 koma chomwe nditsimikize n'choti anzathu a chipatala atsimikiza kuti wina aliyense ah, walandira katemera ameneyu a Shawa kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu lester Mhone boma kudzera mu unduna wa zamaphunziro lalemba ntchito aphunzitsi oposera 2000 a sukulu za sekondale mdziko muno Ofalitsa nkhani za undunawu, Chikondi Chimala, wati ndi mbali imodzi yopititsa patsogolo maphunziro m'dziko muno. Chimala wati aphunzitsiwa athandizira kuchepetsa chiwerengero cha kuchepa kwa aphunzitsi m'sukulu za dziko lino. Iwo anaonjezera kunena kuti undunawu upitiriza kuonetsetsa kuti ntchito za maphunziro zikuyenda bwino m'dziko muno. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Chikondi Chimala. Ndizowona kuti unduna wa zamaphunziro walemba aphunzitsi okwanira 2599 a secondary school. Aphunzitsi amenewa athandiza ndithu kuchepetsa chiwerengero cha kuchepa kwa aphunzitsi amene ali m'sukulu zosiyanasiyana m'dziko muno. Monga mukudziwa kuti ndi cholinga cha boma kupitira mwa unduna wa zamaphunziro kuti tionesese kuti chiwerengero cha aphunzitsi chikhale chochuluka kuti mphunzitsi aliyense azitha kuphunzitsa mkalasi muja ana ochepa oti atha kuwakwanitsa, kuwatsatira aliyense mwana aliyense malingana ndi zofooka komanso zofuna zake ndiyeno zimenezi zitithandiza kwambiri komanso monga tikudziwa kuti pachitukuko cha dziko lino Sitingakambe za chitukuko ngati pali maphunziro ali osokonekera. Ndiyeno kubwera kwa aphunzitsi amenewa kuthandiza kuti ntchito za chitukuko m'dziko muno zipite patsogolo. Tikamakamba za Malawi 2063, tiyeneka kukhala ndi dziko la anthu amene ali ophunzira bwino kwambiri. Ndiyeno sitingakambe zophunzitsa anthu ngati palibe owaphunzitsa. Ndiyeno zonsezi zitithandiza kwambiri Aaa nde aphunzitsi onse ndithu akupemphedwa amene maina awo atuluka pamenepo kuti ndithu apite ku sukulu zonse, apite ku ma office a division kuti akaone kuti kodi apita kuti komanso kuti ayambe ntchito kuti ndithu pamene tikuti sukulu zatsegulida lero zimenezi ndithu iwo ayambe ntchito kuti zithandize ntchito yotukula maphunziro mdziko lino la Malawi. Ndithu unduna wa tibwerenzenso kuti tikutsimikiza kuti ndithu tipitiriza kupanga zimenezo. kuti ndithu ntchito za maphunziro zipite patsogolo. a chikondi chimala kufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu lester mhone ndi nkhani imeneyo tafikanso pamapeto pa nkhani zathu kuno ku radio alinafe koma tisanasiyane nayinso mitu ya nkhani zathu lero nyumba ya malamulo yadutsitsa bilu ya malo komanso yochotsa msonkho pa zinthu zofunikira pa umoyo wa anthu Ndipo apolisi amanga bambo wina m'boma la Nkhotakota kamba kopezeka ndi ndalama za 5,000 kwacha zachinyengo. Boma lati gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa poliyo kwa ana m'dziko muno layenda bwino. Kumbukirani kuti mumamvera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ndipo munali ndi ine Eric Norman Mkwaira.